ọzọ bụ wee si ihe dị ka naijiria wee gbaa agụ n'asa wee iwe pegide wee peta ya ọzọ kwa ya enwekwa ọjị nke nke bụ from Nkwọ Enugwu Ukwu direct ọrụ obodo abịa m na nke na nke nwanne m nwoke Tom agbadi agbadi wee tọọ ya ị ma na ala Igbo ka e si eme hmm. ọ mụwa wụ second in command na Nwọra clan hmm. mana onye isi anyị e, e, akụ na obu nke ọ na-ete aka ọ nọ Amerịka hmm. so ọ na-aga mbere obodo Eliza ndị nnọọ na nkụ na nkụ ịcha ịcha ịcha ọkpa ka ya wee amalị ka e si wee nọrọ keneche n'ibe anyị ee ma nwaanyị anyị nụbata ebo niile nedo nwanne m nwoke anya na ụmụazị anya ahụ na onye ọbụla nọ mma ọ bụ eziokwu na eziokwu na ntọ mana nke anyị nọ na Wellingborough m ma kpọkere ya n'ọnụ obugu so na m ma asị gị na mana ọ bụ ihe ime imetekwere ya ọkwa ọjị na-anọ ka i chere eze udo aga na anọdụ na ịgbara nze ka ewu nnukwu nze nze gị atagokwa ncha na nze gị na na-achụzikwa 15 years maka ohu ụbọchị ka anyị na-eme ka ọzọ ịrọ ka nze batabeghị mm. ọkwa nzu mm. ma ose ọra ma nzu ihe niile da emechakwa anyị akpa ma nzu ee ị ma na e, eze Enugwu Ukwu mm. eh?

mgbe a sị ya na nke o si na-efụta mmaji kwuru mmaji mm. mm. nwunye m ma asịzi gị na a sị na ọjị eze dị eze n'aka maka na nke anyị nọ na Wellingborough ebe mmadụ agwakpụghị ọjị na ugbogo mm. ee so ka ime ihe dị n'ọjị kama ihe i nwe ike ime i nwe ike sị m nsoro ogwu nsoro ogwu ma nnawa ezuro

ya daa anyị ndụ ka anyị nwere taa n'ibe na-agụghịkwa na ụmụazị anyị nọ ele anyị nọ n'obodo wee na-eselụ na ha ya akacha ibe ha ya aka anyị ha ya akacha ibe kapuo anyị anyị ma na onwe anyị kwa nke anyị ya na na ibe e, nke ọ na-ada na wa nọkọta ebe ọ sị that na na akụkọ na-asụ igurugwu na aka enwere aka akwọrọ na bins m sị na arụ isi ike ka anyị na-agọ n'ọjị na-agọ ịfụnanya n'ọjị na-agọ ọmụmụ na-agọkwa ihu ọma ya na-abata na ngwuru be Nwọra hmm? na ife anyị ji wee nọkwa n'ebe na anyị nọ n'ebe anyị na-eweta ife anyị na-ewere n'ụlọ na-edozi be anyị hmm? so wee na-elotekwenụ nke ọ na-adị n'onwe ya mm-hmm. maka ezuru ihe ji wee ndị akịkwa n'ihe ị na-eme n'ọkwado ahụ na ịrụrụ ya n'ụlọ ị na-ehi ụgha so nyawa ihe ị na-eme eh. nyawa ihe ị na-eme na-adị m obi mma and not only that ka i si wee na-agbasa ozi ọma ozi ọma ịfụnanya ozi ọma ọdịnala be anyị so m sị gị ji jidesie ka i si wee mm. so wee na-asị na ka i si wee bịa ebe na ịnawa ọkpa iji wee ebe ya aka nke i ji wee na ma mgbe ị ga-esiche nnọchi obodo wee na-achịkwuo naijiria mm. ive na mgbe ahụ ka ntiwo ntiwo ka ọ ya so wee na-asị chukwu na ya gọzie ọjị a ka anyị taa anya

m sị na ọkwanụ nekwa ụmụazị niile anyị nwere hmm. n'ote ka ha esi wee na-aka ibe ha na-aka ibe ha hmm? m sị ezi udo ere nọkwa na dọzọzụkwa ya na-eme nọkwa emblem anyị emblem naijiria n'ọzụkwa mgbago mgbago ke ya na ibe anyị ọkwa ihe ihe a gọkwara n'ọjị ka anyị gọrọ na anyị tụrụ na nzu mm. a sị na ọ ya-abara anyị aghara nọ n'ala Igbo ee orie afọ nkwọ eke chukwu ee ọ na-emekwu n'iru ka anyị kpara azụ ọ na-eme n'azụ ka nọ n'iru anyị na-asị o ngozi ngozi arọ nwa aka abụọ kwana mm. ive ka ya-eme n'arọ nwa akarị ike ogologo ndụ arụ isi ike otu a ka anyị si ayọ n'aha onye nwe anyị ee ngwa ga-edozie